awuzubilamina setan razim bisimila ramana rahim an bɛ ala fo ka barika d'a ye ale min ye bi k'an kɛnɛ ɲɛna ɛɛ ne bɛna kuma n balimaw fɛ n sinjiw fɛ présidentielle sigi nin na anw nana politiki la dɔwɛrɛ tɛ parce que a tun bɛ ka kɛ cogo min na san mugan ni wolonwula o ma kɛ anw sago ye anw yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ o ma kɛ maliyɛnw sago ye parce que ka daminɛ mouvement démocratique la quatre-vingt-onze fo bi jamana nana ci an bɛɛ ɲɛna an ko ko mɔgɔlankolon ko don ko anw da t'a la mɔgɔlankolon bɛ k'e mara e ko k'e mun ka ɲi a bɛ k'a k'e la e n'ale jɔn ka fisa ni jɔn ye donc an ko sisan nɔ mali y'an bɛɛ de ta ye wa mali kan ka segin a danbe kɔnɔna la o de y'anw na politiki la k'a fɔ maliyɛnw ye bi kɔngɔ bɛ bɛɛ la bi an si jatigini t'an ka so bi denmisɛnninw ka kalanko tiɲɛna bi mɔgɔw tɛ ka furakɛ u ka fura tɛ ka kɛ bi sɛnɛkɛlaw bɛ baara la mais kalo saba kɔnɔna la période de soudure bɛ yen nɔ u tɛ se ka u yɛrɛ balo u ka sɛnɛ kɔnɔna la an nakun ye de ka nin bɛɛ furakɛ o tɛ programme ko ye dɛ o y'a ka hakɛ de ye parce que mali constitution de ko ko ka nin bɛɛ d'aw ma aw ka hakɛ de y'o ye an bɛna an sigi k'a fɔ an bɛna programme d'a ma programme ko tɛ nin y'a hakɛ de ye mɔgɔ mɔgɔ n'i nana i kan ka nin de kɛ donc o ko tɛ aw ka hakɛ an bɛn'o d'a ma ni ala ka jɛ parce que mali constitution y'o de fɔ an ko an nana an b'a dɔn a ka gɛlɛn gɛlɛya dan don o de y'a to anw ye ɲɔgɔmɛ ta ka ɲɔgɔmɛ kɛ an ka sigle ye mɔgɔ b'a fɔ ko ɲɔgɔmɛ jɛmanin parce que mali doni de y'an bolo ni ko i b'a ta f'i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min i bɛ se k'i baara kɛ gɛlɛya kɔnɔna la ɲɔgɔmɛ ka signe y'o ye k'a fɔ n'i b'a fɛ ka mali in ta mali f'i ka yɔrɔ lajɛ yɔrɔ jan parce que bi tɛ an tɛ se ka bɔ bi dɔrɔn na bi dɔrɔn t'an bɔ sini bɛ yen nɔ don wɛrɛ bɛ yen nɔ k'a fɔ mali n'i b'a fɛ k'a ta f'i ka kɛ muɲu kɔnɔ fɛn bɛɛ bɛ k'i la wa fɛn bɛɛ bɛ f'i ma o n'a ta o ta an ko an tɛna mali to a tiɲɛbagaw bolo tuguni ni ala ka jɛ ye k'a fɔ a ka droit in n'o ye ji ni kuranko ni kalanko ye ani kɛnɛya ni ala jɛnna n'a ye o bɛ kɛ wa k'a ka danbe segin aw ma parce que jamana in kɔnɔna la bɛɛ tun b'a taabolo dɔn dugutigiw tun bɛ yen nɔ u tun bɛ ko kunna u tun bɛ ko ɲɛnabɔ alimamiw tun bɛ yen nɔ olu tun respectelen don wa dɔgɔnin kɔrɔya o tun bɛ yen sinankunya tun ka di an ye an ko n ka bɛn ladon mali la mali ka segin a cogo kɔrɔ la wa k'u ka hakɛ d'u ma o de ye an ka baara ye k'a fɔ a ye programme ko tɛ danbe ko don danbe ko don mun na parce que mɔgɔninfin de ye fɛn bɛɛ ye mɔgɔfin de ye fɛn daminɛ la wa mɔgɔfin de ye fɛn laban na ni mɔgɔfin ɲuman sɔrɔla a ka ca ala fɛ jamana in bɛ jɔ jamana in tɛ fantan jamana ye jamana in ka di wa an bɛ se ka jamana in labaara hakili b'an bolo a mɔgɔw b'an bolo mɔgɔ minnu kabini ala y'u dan u ma don ko nɔgɔlen na o équipe de b'an bolo pour que ka na jamana in dilan bi bi na ni ala ka jɛn ye n'a y'a ka danaya da an kan o la an b'a fɔ a ye le 29 aw ye bɔ a ka taa bolo da ɲɔgɔmɛ jɛman kan a ka taa an ka candidature soutenir an b'o de ɲin'aw fɛ a ye bɔ a k'a ka cartew ta a ka taa nin baara in kɛ ni jamana yɛlɛmani b'aw kɔnɔ a n'an bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɔ kuma la yan nɔ assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu